Moni, ndine Jackie. Nkhani ya lero tikubwereranso ku South Africa. Tikupita ku Cape Town. Tinanena kale, timanena nthawi zonse ndikokongola. Komano mukudziwa kunena kuti South Africa ndi dziko loti lili namba 4 pa dziko pa mayiko amene amachita nkhanza kwa azimayi. Namba 4 pa maiko amene amapha azimayi ndi kugwililira azimayi pa dziko lonse lapansi. Number 4 nde kuti crime rate ya kumenekoko ndi yochuluka kwambiri kuti muganizire bwinobwino eti. Nde lero tikubwereranso ku South Africa ndipo tikukamba nkhani yokhudza femicide, nkhani imene inathandiza kusintha chilamulo ku nkhani ya kugwililira ndi kupha azimayi. Nde tatengani chakumwacho kaya timwera madzi, ngati chilipo chomwera tiyeni ticheze. Uyu ndi Uyinene Mrwetyana. Uyinene anabadwa chaka cha 2000 ndipo mu 2019 anali ndi zaka 19. Mrwetyana anabadwa banja lachikondi, labwino. Anali ndi mayi ake, bambo ake ndi mchimwene wake. Amalimbikira sukulu ati anali okonda kuseka kwambiri anthabwala zake, mtsikana wachikondi kwambiri. Nde mu sukulu yakeyo akuti amafuna azapange za acting. za media za ma arts nde anapita ku Kingswood College atachoka ku Kingswood College anapezeka kuti anapita ku University of Cape Town kumene amakapanga study media kuti adzipanga za media izi nde anapezeka kuti ali kumeneko anapanga dzinzake mmene anthu amapangira ana a sukulu anali olimbikira amalandira ti maawodi kwambiri ku sukulu komanso amapasidwa maudindo aku sukulu chifukwa choti chakulimbikira kwake kusangalatsa basi munthu uja onena kuti waka spirit ka utsogoleri ka leadership chonchi chonchi nde anapezeka kuti amakhala bwinobwino kumeneko komano anagula zovala online nde amayembekeza kuti zovala zija zibwera ku post office nde ananyamuka anapita ku post office kuja pa 8 august kuti akayang'ane zovala zake nde anapeza munthu wa ku post office amene amagwira kumeneko dzina lake luyanda botha munthu uja anamuuza kuti a zinthu zako sizinabwere zikabwera ndikutumizira meseji ndizakuuza iyeyo anabwerera nde pa 16 august katundu wake uja anafika anamulandira ndi luyanda yemwe uja nkupanga indicate kuti katundu wafika chani nkumutumizira message uyinene uja kuti akatenge katundu wake uyinene ananyamuka anapita ku post office kuja anakampeza luyanda uja luyanda anali ndi zaka 42 anali mzibambo wa zaka 42 luyanda anamuuza kuti ah, magetsi athima si- si- ma- mashini sakugwira ntchito sinditha kutenga payment yako sinditha kuchita process parcel yako ubwerenso after 2 o'clock kaya namuuza kuti ubwereso after 1 o'clock iye ujayi kuvomera nanga si mteller wa mu post office munthu akugwira ntchito wabwinobwino muli anthu ena linali saturday limene lolo iyeyo uyinene ananyamuka kubwerera kumati "Ah, ndibweranso koma post office inali yonena kuti itsekedwa 1 koloko saturday post office imatsekedwa 1 koloko uyinene anatani ananyamuka anatenga taxi kutsanzika azinzake kunena kuti ndikupita ku post office anatumiziranso mameseji abale ake na andikupita ku post office Ndikukatenga chani? Ndikukatenga paselo yanga. Ananyamuka kupita ku post office. Kenako anzake a Uyinene anadabwa. Ah, Uyinene kukuda sakutani sakubwera. Uyinene sakubwera. Kuyesera kumtumizira meseji sakuyankha. Kuyesera kumuimbira foni sizikutheka. Anzake aja anatumizira meseji amayi ake. Kuti Uyinene sanabwere kwada. Amayi akenso nkumadabwa ati inenso ndayesera kumpanga contact sakundiyankha uyinene sakhala osayankha nde anthu aja anatutumuka kenako anakanena ku polisi next day ataona kuti uyinene sakutani sakuyankha sakupezeka kenako anthu anayamba mantha kuti ah, chikuchitika ndi chani uyinene sakutani sakupezeka nde kunayamba ndikumusakasaka uyinene nde malinga ndi zochitika za ku south africa zonena kuti azimayi amachitidwa chiwembu kwambiri nkhani ija inakula kwambiri kukhalano iyi maprotesti azimayi kunena kuti no uyinene apezeke maposta pena paliponse kuyesesa kuti uyinene apezeke mpakana panadusa masiku ndithu kunena kuti uyinene uja sapezeka kenako panazabwera uthenga kunena kuti apa pa 26 august kunapezeka thupi lootchedwa lokupsa pakadzenje pena pake ku- kumbali kwa train station yoti sigwiritsidwa ntchito anayipeza ku malo omwe amatchedwa kuti ku Lingelethu West nde anthu aja anati o anayitana amayi ake a uyinene aja ndi a- abambo ache kuti apite akaone ngati ali uyinene anapita anapeza kuti anachita identify kuti anali uyinene uja nde zinali zo i zachabe kwambiri kuti mwana eti zatheka bwanji mwana anangopita ku post office kuti akatenge paselo yake akapezeke ku train station kwina kwake yoti sigwira ntchito amuponya mdzenje mwina mwake amukoleza moto nde sizinavute kusaka kwake anayamba kuti tiyeni tikayang'ane post office malo omaliza amene aliyense amadziwa kuti uyinene anapita ndi ku post office nde anakafunsa ku post office kunena kuti saturday uyinene anabwera ku post office vuto lake pamalo pamene analowera polowera post office pochani panalibe cctv nde amu post office kufunsanafunsana nkuzapezeka kuti anthu amene amayenera kutseka post office wina ananena kuti ineyo ndimayenera kutseka post office koma luyanda anachita kundiuza kuti ayi iweyo choka nditseka ndineyo ndipo anandiuza kuti ndikhoza kuweruka msanga iye chilichonse atani amaliza nde ine ndinachoka ndinamusiya ndani luyanda basitu luyanda uja kutengedwa kuti suspect ndiweyo chifukwa choti iwe ndiye munthu wotsiriza kukumana ndi ndani kukumana ndi uyinene nde luyanda uja sanatengenso nthawi anapanga confess anavomera kuti ae anabweradi ndipo ndinatani ndamupha nde anamfunsa chachitika nchani nde anafotokoza kuti ndinamupanga encourage munthu amene ndimagwira naye ntchito kuti atani achoke msanga nde anachoka msanga aweruka saturday natenga ki wa post office ndimamdikirira uyineneyo tsono uyinene sanazindikire mmene anamuuza kuti ubwereso after 2 koloko kunena kuti post office saturday imatsekedwa wani koloko nthawi yomwe amamuza kuti abwereyo ndi nthawi yonena kuti post office imayenera kukhala kuti yatsekedwa anthu onse aweruka ndiye uja anapeza kuti watulukira anapeza chitseko nchotsegula nanga si anamuuza kuti abwere nthawi imeneyoyo anakhulupirira munthu woti akugwira ntchito analowa mmene muja anangoti kungolowa chitseko kutsekeka mbuyo mwakemo faka amamudikirira kuti akangolowa nditseka anatsekera nkukiya analimbana naye mmenemo anamugwiririra nde ati faka amakuwa kwambiri anatenga chiweti cha 2 kg choyezera mapasero mpost office anammenyera pamutupa anammenya mpaka nakumupha kenako anamukoka kwamwika mu storeroom ya mpost office yo after pamenepo luyanda uja kunyamuka kupita kukamwa mowa anapita kumowa anamwa mowa atamaliza kumwa mowa anabwereranso post office uja kukirinakirina magazi next day sunday analawirira mmamawanso kupita konkuja nanga si anali ndi kiyi ndiye anali otsiriza amene amene akutseka anapita anamutenga uyinene anamuyika mu thumba lonyamulira mapas- mapaselo Kuyi- kuyendesa galimoto yake kusiya kumbuyo ndikumuponyera mgalimoto muja ndikunyamuka kuyendesa kukamponya pa dzenje pamene popo kumene anali kumene kunali kwa matreniko nkubwereranso kukagula petulo nkupitanso kukamuthira petulo uja ndikumuyatsa basi kupita kukatsukitsa galimoto kunena kuti musakhale ma traces a magazi chani nkubwera basi kukhala ndipo sizinatengenso nthawi pamene thupi lija linapezeka loti lapsa anthunso nkum- nkubweranso kunena kuti otsiriza kumuona uyinene anali iyeyo na anapanga confess inali nkhani yo- yosakhala bwino mwana palibe chomwe analakwa anali ku sukulu anangopita kukatenga paselo nkuphedwa ndi munthu basi chifwamba popanda chifukwa china chilichonse kumdula moyo choncho nde azimayi anakwiya kwambiri kuti zaonjeza kwambiri akuti study inachita conclude kuti ku south africa at least pa tsiku pamaphedwa azimayi at least atatu tsiku lina lililonse ku south africa nde zinawaiza zoti anthu anayamba kuti no no no tiyeni tibwezerese mubwezerese death sentence izizi sizikuthandiza akuphawa adziphedwa azimayi sali safe ku south africa kuti mpakana anayambisa petition yoti panopo inafika 673000 masignature kuti aku- akupempha kuti abwezerese death sentence chifukwa anaona kuti zaonjeza kwambiri ku south africa amene azimayi akuchitiridwa ziwembu akungophedwa nga- olo kugwiriridwa zija zoti zosakhala bwino kwambiri eh, olo amayi ake a Uyinene anadandaula ananena kuti ine mwana wanga ndakhala ndikumuwuza kuti azisamalitsa pena paliponse panali malo ambirimbiri amene ndimamutchulira kuti malo awo oopsa uzisamala malo awo oopsa koma sindinayambepo ndamutchulira kuti post office ndi yoopsa chifukwa sindinaganizepo kuti post office ingakhale malo amene munthu ungachitiridwe chiwembu kuti mwana akanatani inali nkhani yoyipa kwambiri anapeza kuti anasintha malamulo angapo ku south africa chifukwa cha nkhani ya Uyinene Bothayo okupha anthuyo okupha mwanayo wachiwembuyo anapezeka kuti anampanga sentence to anampatsa 3 life sentences ma life sentence atatu nde imeneyo ndi nkhani ya uyinene muwere Mrwetyana Mrwetyana nkhani yomvetsa chisoni kwambiri mwana eti nde zikoma kwambiri